ọ na-abụ ofu onye gbaa izu o gbuo ọchụ omenuche ya ihe na-adị aghọkarị ya ọ na-adịkwanụ mma anọkọta ihe eme mana mmadụ anwụna ka ndị ma ihe were ya wee mụrụ ihe maka na onye mebie ọrụ ọ mara ọrụ ntị adịkwa Aloysius bụ onye ọrụ aka ọrụ ọ na-arụ doro ya anya ofuma ị kpọtegodi ya ebe ọ na-ehi ụra jụọ ya ihe gbasara ọrụ ya ọ ga-akọrọ gị site n'isi ruo n'ọdụ mana nsogbu ọ na-enwe bụ na otu mkpụrụ eziokwu na-anwa anwa adị ya n'ọnụ oge ọbụla Aloysius sị gị kwụrụ nwanne gbamakwa ọ sị gị gbama kwụrụ ebe ị kwụ ọ sị gị na ihe a dị oji mara na ọ dị ọcha ọ sị gị na ọ dị ọcha mara na ọ dị oji ị kpọọ ya ka ọ bịa n'ụlọ gị bịa rụọrọ gị ọrụ ị ga-akwụ ya ụgwọ ọ sị gị na ọ ga-abịa taa maọbụ na ọ ga-abịa echi marazie na oge ị hụrụ ntị ka ị ga-ama ya ụra o nweghị mgbe ị hụrụ ya akụkọ na-anaghị adị ya n'ọnụ i negidechaa anya n'ụzọ ma ọ sị gị na ọ n'ụlọ gị ka ọ na-abịa ka ọ bịa rụọrọ gị ọrụ ahụ ọ sị gị na ọ kaadị ka ọ na-eje igota ka o wee kpọọ gị mgbe ahụzi ike akwụrụ ọtọ gwụ gị mba niile ị chọbụrụ ịbara ya na mbụ o nwezi nke ị ga-aba ọ bụrụgodị na ị bagodi mba ọ kpọọ gị deede sị gị sọrị sa mana mba ahụ ị na-aba o nwekwe nke na-amịta mkpụrụ maka mmiri a na-awụ n'okwute anaghị aba n'ime umengwụ Aloy dị ka ọ bụ be ya ka ọ gara tọọ ute mana ọrụ ọ na-arụ dokwara ya anya o ọ ma ọrụ ofuma ọrụ ahụ ọ ma ofuma mere ndị mmadụ ji abịa ebu ụzọ eche ya eche n'ụlọ ọrụ oge ọ na-abịaba ọrụ oge ụfọdụ ọ bịama n'ụlọ ọrụ hụ ka ndị mmadụ juru na-eche ya ma ọ chọghị onye ọ ji ekele wee mepụ ọ chọọ ihe ọ na-egoro wee mepụ oge ụfọdụ ọ bụ na anya ndị mmadụ eruo ya ọ ghaa azụ si ebe ọzọ waa ihe a ka o megidere ike ya na-agwụzi ndị mmadụ onye ọbụla mara ya ofụma o wee ruo otu ụbọchị onye ma anya ihe banyere ọrụ ahụ akwata n'ogbe ya were gaa chọọ ebe ọ ga-anọ bido ya bụ ọrụ ndị mmadụ a na-ebuteziri onye nke ahụ ọrụ niile ọ kwesịrị ịrụ etu a ka o si kpọrọ Aloy ahịa anya ukwu ewee bilie anyị amịstasịa ọsịma ndị ọchụchụ Aloy a na-amazi ụzọ na-agazi n'ụlọ ọrụ ya mana ọ ga na-eche ndị ọ ga na-arụrụ ọrụ ọ bụrụzie n'ebe nke ọzọ ka ndị mmadụ na-ebugazi ọrụ ha o nwezi onye na-ajụ ya ma ọ kpọmara akpọma ma ọ na-ere ere nwoke akụọ ya ahịa ọkpọma ndị vileji si m ụmụnna dị arụ tuo na ya mana ọ bụ ihe mmadụ mere onwe ya gee m ntị onye umengwụ kpuchie ute agụụ bịa o kpughepụ ya onye ji mmadụ n'ala jikwa onwe ya mmiri dọrọ n'eju dọkwara nwa nkịta okokporo gbarachagodu ntụ ọra dịrị ya mana i megidezie sụlezi imi elu ka nwa mkpi mgbe ahụ agụrụ agwazie gị na ọkpụkpụ jiri ede n'ofe ụgụ na etinye ya n'ofe olugbo na ọ ga-ederịrị were ihe ị na-eme kpọrọ ihe o nwere ike mgbe ahụ ị na-ahapụ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ọdụ ahịa gị pụọ na-akọ asịrị mgbe ahụ ka kọstọma ji abịa ntị adịkwa ya gazie